Atate Mulungu wathu wakumwamba, tikukuyamikani komanso kulemekezani chifukwa inu ndinu Mulungu wamkulu. Zikomo Yehova chifukwa choti mwalola nthawi iyi timve mawu anu. Tikupemphani tsopano, tsekulani makutu athu auzimu, maso athu auzimu, ndipo tsekulani mitima yathu kuti tikamve chochokera kwa inu. Mudalitse tonse chifukwa cha dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu tapempha. Amen. The 2 Petro chapter, uh, 1 Petro chapter 5 verse yake ya 5 kukalekeza 11 akunena kuti koma nonsenu muvale kudzichepetsa kuti mutumikirane pakuti mulungu akaniza wodzikuza koma apatsa chisomo kwa wodzichepetsa potero dzichepetseni pansi pa dzanja la mphamvu la mulungu kuti pa nthawi yake akakukwezeni, ndi kutaya pa Iye nkhawa yanu yonse, pakuti Iye asamalira inu. Khalani odzisungira, dikirani. Mdani wanu Mdyerekezi, monga mkango wobuma, ayendayenda ndi kufunafuna wina woti amlikwire. Ameneyo mumkanize okhazikika m'chikhulupiriro, podziwa kuti zowawa zomwezo ziri mkukwaniridwa pa abale anu ali m'dziko. Ndipo Mulungu wa chisomo chonse, amene adakuyitanani kulowa ulemerero wake wosatha wa Khristu. Mutamva zowawa kanthawi, adzafikitsa inu opanda chilema mwini wake, adzakhazikitsa, adzalimbikitsa inu. Kwa Iye kukhale mphamvu ku nthawi za nthawi. Amen. Ndipo tibwere ku Luka chapter 18 verse yake ya 9 kukalekeza 14 kundiyamba kuwerenga ndipo analinso kwa ena amene anadzikhulupirira mwa iwo okha kuti ali olungama napeputsa onse ena fanizo ili Anthu awiri anakwera kunka ku Kachisi kukapemphera, winayo Mfarisi, ndi mnzake wamsonkho. Mfarisiyo anaimirira napemphera izi mwa yekha, Mulungu, ndikuyamikani kuti sindili monga anthu ena onse, opambapamba, osalungama, achigololo, kapenanso monga wamsonkho uyu. Ndisala chakudya kawiri sabata limodzi, ndipereka limodzi la magawo khumi la zonse ndili nazo. Koma wamsonkhoyo ali kuyima patali sanafune ngakhale kukweza maso ake kumwamba, komatu anadziguguda pachifuwa pake, nanena, Mulungu, Mundichitire chifundo ine wochimwa. Ndinena ndinu, Anatsikira kunyumba kwake woyesedwa wolungama uyutu, osati uja ayi, pakuti yense wakudzikuza yekha adzachepetsedwa, koma wodzichepetsa yekha adzakulitsidwa. Amen. Ndiye nkhani imene tikulondola kwambiri monga ndinakambira kale ndi nkhani yokhudza pemphero kuti kodi pemphero ndi chiyani tikakamba za pemphero tikutanthauza chiyani kungobwerezapo zimene tinaphunzira ah, sabata yapita ija Yesu Khristu akutiphunzitsa komanso kutiwuza kuti sitikuyenera kupemphera kuti tilandire matamando kuchoka kwa anthu ena. Tikamapemphera cholinga chathu chisakhale kuti ena atione natichemerera kuti koma hey abusa a Matandika amapemphera bwino zedi ayi Komanso tikamapemphera tisagwiritse ntchito mawu opanda tanthauzo. Tisagwiritse ntchito mawu amene alibe ndi tanthauzo lomwe kuchoka kupansi pa mtima pathu, koma tigwiritse ntchito mawu amene akuchokeradi pansi pa mtima pathu ndipo tikuwanena ndi kuwakamba moona mtima. Zimenezi zimene Mawu a Mulungu atitsimikizira. Ndipo tidaonanso sabata imene ija kunena kuti Tikamapemphera kwa Mulungu tikuyenera tigwiritse ntchito maina ake oyenerera komanso matanthauzo ake oyenerera. Tidaona za Mulungu kuti tikuyenera tipemphere kwa Mulungu amene ndi namalenga, ambuye wathu, atate wathu wakumwamba, mpulumutsi wathu komanso mzimu woyera amene ali ngati mthandizi wathu. Zimenezi ndi zimene tikuyenera tikhale tikuzilingalira tikamapemphera, tikakamba nkhani ya pemphero. Ndiye ngati Akhristu a mpingo wa Chikonzedwe tikafunsa funso limeneli, kodi pemphero ndi chiyani? Pemphero ndi chiyani? Ndiye m'katekisima wina wamkulu kupatula kakang'ono kaja timagwiritsa ntchito, pali wina mnzake amene amayankha funso limeneli motere. akuti pemphero ndi kupereka zolakalaka zathu zonse kwa Mulungu mu dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu mothandizidwa ndi Mzimu Woyera kuphatikizapo ndi kulapa machimo athu komanso kuyamikira pa kuvomereza chifundo chake. Talimva bwino. Mwina ndibwerezenso. Ah, mapema utasokosa. Yeah. tikukamba zakuti pemphero ndikupereka zolakalaka zathu kwa mulungu mu dzina la yesu khristu mothandizidwa ndi mzimu woyera kuphatikizapo ndi kulapa machimo athu komanso kuyamikira povomereza chifundo chake Ndiye kuti zinthu zingapo zimene zikukambidwa pamenepa, kupereka zolakalaka zathu mu dzina la Yesu Khristu mothandizidwa ndi Mzimu Woyera komanso tisayiwale kulapa machimo athu ndi kuvomereza kuyamikira chifundo chake. Zimene zimene tikuyenera tizidziwe pamene tikupemphera. Mwina mwachidule titha kunena kuti pemphero ndi kuyankhula ndi Mulungu. Pemphero ndi kuyankhula ndi Mulungu. Ngati mwana mmene amayankhulira ndi tate wake, ndi mmenenso ife timayankhulira ndi Atate wathu wakumwamba, Mulungu. Ndi njira imene anaika yoti ife tiyankhule naye. So ndi kuyankhula naye Mulungu. Ndi kuyankhula naye Mulungu. Pamene ife. tadutsa mu zinthu zina zimene zatidzidzimutsa. Koyambirira kumene tingapite nazo ndi kwa Mulungu wathu, Atate wathu. Chifukwa chani? Titsimikizika kuti iyeyo adzatimvera ndipo adzatiyankha mapemphero athu. Pemphero, kupereka zolakalaka zathu kwa Mulungu. tikakamba za pemphero sikuti nkungoganizira mulungu chabe ayi. kapena kungokhala ndi timalingaliro tina tokhudza mulungu koma pemphero ndikuonetsera chimene chili mu mtima mwathu pemphero limaonetsera kwakukulu kuti ifeyo tikudalira mulungu Ngati ifeyo sitipemphera, zimaonetsera kuti Mulunguyo sitimudalira ayi. Ngati ifeyo sitipemphera, zimaonetsera kuti Mulunguyo sitimudalira ayi. Koma pamene tipemphera, tikuonetsera kwathunthu komanso kwakukulu kuti, Ambuye, popanda inuyo ineyo ndili chabe. Popanda inuyo Ambuye ineyo ndine wopanda pake. Nchifukwa chake, anthu amene saona kufunikira kwa Mulungu moyo mwawo sangathe kupemphera. Ngati ife sitiona kufunikira kwa Mulungu moyo mwathu, sitingathe kupemphera. Ndiye ndipereke chitsanzo cha Mfarisi tawerenga uja. Iye uja sanaone kufunikira kwa Mulungu. Koma chimene akuchita pamaso pa Mulungu, kuti Ambuye ndikuyamikani kuti ine ndimachita izi, ndimatere, ndimatere, ndimatere. Osati uyu. Pemphero limenelo likungowonetsadi kuti iyeyu sakumudziwa Mulungu chimene ali. Chifukwa akadakhala kuti akumudziwa Mulungu chimene ali, sangabwere ndi pemphero ngati limenelo. uyo amene amdziwa mulungu chimene ali amabwera pamaso pake pa mulungu mogonja ndi modzichepetsa kumpempha mulunguyo ambuye thandizeni pakuti ine ndine munthu olephera koma iyeyo mfarisi zingoonetseratu kuti sanali kuzindikira chimene anali kuchita sanali kuzindikira amene anali kuyankhula naye sanali kuzindikira amene anali kupereka maganizo ake Sitibwera kwa Mulungu kuti tidzamuonetsere chimene ife tili ayi. Mmene ena timachita kawirikawiri. Ngati kuti wa- wafunsira ntchito, ukafunsira ntchito umafuna uonetsere ukatswiri wako. Si zimene zimachitika. Ayi ine mwina ndaphunzirako motere, komanso ndagwirako ntchito uku, komanso nda- ndimachita izi, komanso ndine katswiri zedi pa gawo ili. Si zimene timachita pamaso pake pa Mulungu. Mulungu safuna aone CV yathu ayi. Mulungu safuna aone kupambana kwathu ayi. Koma Mulungu afuna aone kudzichepetsa kwathu, kugonja kwathu pamaso pake pamene tibwera mpemphero. Mfarisiyo zikungoonetsera kuti sanali kupemphera kwa Mulungu ayi, koma anali kupemphera kwa iye yekha. sanali kupemphera kwa Mulungu. Akanakhala kuti akupemphera kwa Mulungu, akanachita moyenera, akanachita mosiyana kusiyana ndi mmene anali kuchita. Mwinanso tilipo nthawi zina malo mopemphera kwa Mulungu timakhala kuti tingodzipemphera tokha kwa ife tokha, Mwinanso Mulungu kukamba mbuye ndikuyamikani koma chifukwa kuti ndi mwandichitira zakuti. Kaya mwina ine ndili motere. Kaya mwina ine ndine wotere. Limene limakhala pemphero losadzala kena kalikonsepo lopanda tanthauzo pamaso pake pa Mulungu. Tikungodziyankhulira tokha sitikuyankhula kwa Mulungu. Koma tikaona m'Baibulo, Mawu ake a Mulungu, mmene takambira muja kuti pemphero ndi kupereka zolakalaka zathu zonse kwa Mulungu, zimene tikusowekera Mulungu kuti alowereremo, monga mmene zimachitikira mu Chipangano Chakale akapereka nsembe ija. Nsembe ija imapita kwa ndani? Imene imapita kwa Mulungu. Ndi mmenenso pemphero lathu likuyenera likhalire, kupereka nkhawa zathu zonse kwa Mulungu, zofooka zathu zonse kwa Mulungu, monga tawerengera ku buku la 1 Petro chapter 5 verse yake ya 7 kulirira kwa Mulungu pa nthawi ya zovuta. pa nyengo ino imene nthenda iyi yaku- yavuta aliyense ndi nthawi imene ngati ife okhulupirira tikuyenera tilirire kwa mulungu kuti atichitire chifundo achitire chifundo dziko lathu komanso kuonetsera poyera zosowa zathu kwa mulungu pachina chilichonse Pamene tili m'nyengo ya zosowa, choyambirira chimene tikuchita si kuthamangira kwa aneba ayi, si kuthamangira kwa munthu wina ayi, koma kuthamangira kwa Mulungu, kulirira kwa Mulungu chifukwa iyeyo ndiye amene ali ndi mayankho onse pa moyo wathu, osati munthu. Nyimbo ija timakonda kuimba kwambiri lero. yamikani yehova pakuti iye ndiye wabwino osati munthu kuthawira kwa yehova nkokoma kuposa ndani munthu ndiye pemphero limeneli zimene limachita ndipo pamene tapemphera ndikupereka china chilichonse chimene mu mtima mwathu chatipsinja mulungu amamvetsera ndipo amamasula miyoyo yathu munthu amene sali nzika ya dziko lino sangakhale president sichoncho munthu woti si nzika ya dziko lino angakhale president nchifukwa chakenso amene woti si nzika yakumwamba sangathe kupemphera kwa mulungu atate wakumwamba Tikuyenera mtima wathu utasinthika kaye, utapatsidwa watsopano kuti tikhale nzika ya kumwamba. Mfarisi uja anali mlendo kumwamba, sanali nzika ya kumwamba. Chifukwa chake uja wokhometsa msonkho Anazindikira kulephera kwake. Anazindikira kuperewera kwake, ndipo chinthu choyambirira chimene akumupempha Mulungu, Ambuye, ndichiteni chifundo ine, munthu wotani kodi? Wochimwa. Nde Yesu akuti uyu anapita kunyumba kwawo olungama pamaso pake. chifukwa choti iye wina aliyense amene adzikuza mulungu adzamutsitsa koma odzichepetsa mulungu adzamukweza mpemphero pamene tipemphera tikuyenera tikhale anthu odzichepetsa ndithu tisapemphere ngati kuti china chilichonse tili nacho kale koma tipemphere kuti ifeyo ndife osowa mmanja mopanda kanthu, tikubwera, Ambuye, mutipatse zimene Inu muli nazo. Thandizo lathu lichokera kwa Inu. Munthu wochimwa sangathe kuyima pamaso pake pa Mulungu. Munthu wochimwa sangathe kupemphera pemphero Mulungu nalimva. tikuyenera tilape kaye machimo athu tivomereze kulephera kwathu tivomereze zimene sitinachite moyenera ndi chifukwa chake mwachikhulupiriro pakukhulupirira nsembe imene ambuye wathu yesu khristu adayipereka mapemphero athu amalandiridwa chifukwa chake tikamapemphera timati tipemphere mu dzina la ndani la yesu khristu Olo tikamamaliza pemphero lathu timanena kuti tapempha izi mu dzina la ndani la Yesu Khristu. Chifukwa chani? Ndikuvomereza kuti koma Ambuye izizi tanenazi pa ife tokha kwa inu nzosamveka. Pokhapokha Ambuye Yesu Khristu ali mkhala pakati wathu zimveka. Mwina ena timadabwa kuti chifukwa chani timati mdzina la Yesu pomaliza pa pemphero. Sikuti ndi formula chabe imene tidaloweza kuti zilema. Koma ndikuonetsera kuti Ambuye, popanda Yesu pemphero lathuli pamaso panu silingamveke. Nthawi ina iliyonse imene tipemphera, tikuyenera tikumbukire chimenechi. Tilape machimo athu, kumuyamika Mulungu amene adationetsera chifundo chimene talandira kudzera mwa Yesu Khristu. kupanda kutero pemphero lathu silingamveka pemphero tikuyeneranso tidalire mzimu woyera kuti atithandizire kuyankhula zomveka pamaso pa mulungu chifukwa chake ndimanena kuti mtima wathu ukuyenera usinthike mtima wathu uyenera usinthike ndipo ndi mzimu woyera amene amasintha mtima wathuwo pamene mzimu woyera watisintha titha kuyankhula zoveka pamaso pake pa mulungu titha kupemphera momveka bwino pamaso pake pa mulungu nchifukwa chake paulo kwa aroma chapter 8 verse yake ya 15 akuti tilira aba atate Chifukwa chani? Chifukwa kuti Mzimu Wake uli mwa ife amene atithandizira kupemphera. Mzimu amene ndi amene atsimikiziranso mu mtima mwathu kuti ife ndife ana ake a Mulungu amene tidatengedwa kuchokera ku kholo lathu la uchimo. ngati ifeyo mitima yathu sidasinthike ndipo sidatengedwe kukhala ana ake a mulungu ngati mzimu woyerayo sali mwa ife sitingathe kupemphera moyenerera ayi ndipo mzimu woyera amene apitiriza kutithandizira pakutionetsera mwina mapemphero ena amene adalembedwa m'Baibulo. Timapemphera sabata ndi sabata, Atate wathu wakumwamba, dzina lanu liyeretsedwe, ufumu wanu udze. Mu Baibulo muli mapemphero ambiri oti titha kumagwiritsanso ntchito ndi kupemphera. Makamaka ku buku la Masalimo kuli mapemphero ambiri kumene kuja. mwina tsiku lina kaya kungokhala chizolowezi kuti tsiku ndi tsiku kungowerengako salimo imodzi ndikuyika mpemphero kuyika mawu ako mu salimo imeneja pemphero loyenerera likuyenera likhalenso ndi mawu owona ochoka m'mawu ake a mulungu kumpembedza Mulunguyo, monga timawerengera kwa Aefeso chapter 5 verse yake 18 kukalekeza 19, kutithandizira kuti nthawi ina iliyonse imene tipempha Atate tikachite izi moyenerera, kaya tili mchipsinjo chotani, mwina tili pa chisautso chachikulu chimene choti mwina mawu sitingathe kukamba, ndi Mzimu Woyera amene amatithandizira. mwina zidakuchitikiranipo nthawi zina kuona kuti mukusowa ndi mawu omwe oti mungapemphere pa china chake chimene chachitika m'moyo mwanu koma mzimu woyera amakhala mbali yathu natipatsa mawu oti tipemphere mzimu woyera uli ngati mpweya umene ifeyo timapuma tsiku ndi tsiku oti tizipuma tsiku ndi tsiku. Pemphero ndikukhala ndi mpweya umene wa Mzimu Woyera kutithandizira ifeyo kuti tiyankhule ndi Mulungu wathu kudzera mwa Ambuye wathu Yesu Khristu, ndipo Atate adzatimvera. So tikuona kuti Zija timakamba za utatu wake wa Mulungu ngakhalenso mpemphero ndi zinthu zofunikira kwambiri. Ndiye mwina tikhoza kufunsa kodi Mulunguyo amayankhula bwanji kwa ife lero lino? Mulunguyo amayankhula bwanji kwa ife lero lino? Yankho lake ndi chani? Baibulo. Mulungu amayankhula nafe lero kudzera m'Baibulo. Ndipo ngati ife tikufuna tidziwe china chili chonse chokhudzanso pemphero, tikuyenera tikhale anthu amene tikuwerenga Baibulo nthawi zonse. Ngati tikufuna tidziwe kuti tingapemphere momulemekeza Mulungu motani, tikuyeneranso tiwerenge Baibulo. Sitingaphunzire kupemphera moyenerera ngati sitiwerenga Baibulo lathu. Chifukwa chake, kukhala ndi Baibulo nkofunikira kwa Mkhristu wina aliyense. Mkhristu wina aliyense akuyenera akhale ndi Baibulo. chifukwa ndi mmenemo mmene timaphunzirira kupemphera ambuye wathu yesu khristu adatiphunzitsa za pemphero monga tinawerengera sabata yapitayo mateyu chapter 6 verse yake ya 7 afarisi amagwiritsa ntchito mawu ambirimbiri kupemphera amalingalira kuti iwowo pa mawu awowo ndiye kuti pemphero lawo limveka bwino monga tawerengera kuti ndikuyamikani chifukwa cha izi mulungu samva pemphero lathu chifukwa cha mawu amene tagwiritsa ntchito opambana koma amamva pemphero limene loonadi mu mtima lodzichepetsa pamaso pake pa mulungu ndipo yesu khristu akutiwuza kuti izi zitha kuchitika ngati ife timvetsera mozama kwa mulungu tikuyenera tisamale mmene timayankhulira ndi mulungu wathu monga mmene ungayankhulire ndi mtsogoleri kaya wa dziko umakhala munthu wosamala sungangopita nkukayankhula mosayenera bwino koma nanga zili bwanji mulungu wathu kumwamba tikuyenera tipemphere kuchokera pansi pa mtima pathu osati mawu opanda tanthauzo Pemphero likuyenera lichokere m'mawu ake a Mulungu. Mawu a Mulungu amatiphunzitsa kupemphera, ndipo ngati ifeyo sitikhazikika m'mawu ake a Mulungu, mapemphero athu amakhala ofoka. Mapemphero athu amakhala ofoka. Tiri kusukulu Kutchalitchi kwina kumene ndimapemphera amakonda kutiuza kuti eh, tikamakapemphera mulemberetu pemphero lanu ndiye chimene amachita kuti pemphero lanulo muonetsetse kuti muli mawu a mulungu ndiye uka- ukalembalemba pemphero lija umakapereka kwa amene amatiyang'anira ngati eh, oyang'anira ophunzira za ubusa umakapatsa kuti awo aone pemphero lija Ndiye chimene amakonda kwambiri, amakhala nacho chidwi kwambiri kuti kodi pempheroli likugwirizana ndi mawu ake a Mulungu? Kodi pempheroli muli mawu a Mulungu? Chimenecho n'chimenenso ngakhale inu ndi ine tikuyenera tichite nthawi zonse. Tikamapemphera mapemphero athu tizidzifunsa funso limeneli. Kodi pemphero ndikupempherali muli mawu a Mulungu? Chifukwa ndi pemphero lokhalo limene tilipemphera mogwirizana ndi Mawu ake a Mulungu limene Mulungunso amalilandira. Ngakhale pano mutchalitchi kuno tikamapemphera, tikuyenera tizilingalira chimene kodi pemphero ndikupempherali likukamba zake za Mulungu, likukamba zimene Mulungu amafuna, kapena ndangoyikapo maganizo anga? tikuyenera tikhale anthu okhazikika m'mawu sitingathe kupemphera molingana ndi mawu ake a mulungu ngati ifeyo sitiwerenga mawu ake a mulungu tikuyenera ndithu tikhale tikhazikitse chikhalidwe cha kuwerenga mawu ake tsiku ndi tsiku kuti tipemphere moyenerera kuti tisapemphere mopanda tanthauzo Tikapemphera molingana m'Mawu a Mulungu, zimatitetezera kuti tisanene mawu osayenera pamaso pake. Tisangonena maganizo athu, koma tipemphere monga mmene Mulunguyo amafunira. Tikawerenga ku buku la Yeremiya chapter 17 verse yake ya 9 kumeneko mawu a mulungu amatitsimikizira kuti koma mtima wa munthu ngoyipitsitsa ndani angaumvetse mtima wa munthu uli ngati poison umatinamiza nthawi zonse Ndiye tikangodalira mtima wathuwo pa mapemphero athuwo, amene ndi poizoni wodzazidwa ndi uchimowo, sitingapemphere moyenerera. Koma tikuyenera tidalire Mawu ake a Mulungu nthawi zonse. Mtima wathu wodzazidwa ndi uchimo tikaudalira kuti utsogolere mapempheredwe athu tichita mosayenera mtima wathu chifukwa kuti wadzazidwa ndi uchimo nthawi zonse timachita zinthu zodzikonda mapemphero athu atha kukhala wodzikonda komanso timakhala anthu akhungu nthawi zonse sitidziwa choyenerera choti tipempherere tikadalira mtima wathu wauchimo chifukwa mtima wathu wauchimo umaona vuto kwa ena suona vuto lake ndimene mtima wathu umakhalira mmalo moti tione vuto lathu timaona vuto la ena chifukwa cha uchimo wathu mtima wathu wauchimo umatinamiza komanso umatisokoneza kuti tisamvetsetse chilungamo chenicheni cha mulungu mtima wathu wauchimo umasokoneza choonadi chake cha chimene mulungu ali tikadalira mtima wathu kuti komanso mtima wathu wauchimo utha kutayika nthawi ina iliyonse titha kusokonekera nthawi ina iliyonse koma tikadalira mawu ake a mulungu m'mapemphero athu titha kutsimikizika kuti tidzakhala pa njira imene mulungu amafuna nthawi zonse Chifukwa chake, nkoyenerera kuti mapemphero athu azitsogozedwa ndi Mawu ake a Mulungu. Pakuti pemphero ngati tikuyankhula ndi Mulungu, tikuyenera tiyankhule monga mmene Mulunguyonso amafunira. Tikapanda kutero, sitidzapemphera moyenerera. kodi kupemphera kwathu nkotani kupemphera kwathu nkotani pemphero ndi lofunika kwambiri ndipo popanda mawu oyenerera pemphero lathu lidzakhala lopanda tanthauzo pomaliza penipeni pemphero tanena kale kuti ndikuyankhula ndi mulungu koma kuyankhula kwake kudzera m'mawu ake ndipo mawu akewo atsogolere pemphero lathulonso zimenezi zimene tikuyenera kuzidziwa pemphero ndi chani pemphero kuyankhula ndi mulungu kudzera m'mawu ake motsogozedwanso ndi mawu ake ndiye kuti pemphero talidziwa moyenera kupemphera kuyankhula ndi mulungu kudzera m'mawu ake motsogozedwa ndi mawu ake ndipo tikakumbukira sabata yapitayo imene tinaphunzirira muja za utatu wake wa mulungu timapemphera kwa mulungu tate kudzera mwa mwana wake yesu khristu mwa mphamvu ya Mzimu Woyera. Timapemphera kwa Mulungu Tate kudzera mwa mwana wake Yesu Khristu mwa mphamvu ya Mzimu Woyera. Ndipo njira yokhayo imene ifeyo tingafikire kwa Mulungu woyera ndi wolungama ndi pakukhalanso olungama. ife tokha koma titati tidzifunse kodi ife ndife olungama palibe ngakhale mmodzi yesu khristu yekha ndiye wolungama chifukwa chake nkoyenerera kuti ife tipemphere kudzera mwa yesu khristu ameneyo amene ndi chiyero chathu amene ndi chilungamo chathu amene ndi muomboli wathu monga timaphunziriranso mawu Timapemphera kwa Mulungu Tate mwa mphamvu ya Mzimu Woyera mu dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu. Kuti tikatero tidzapemphera moyenera. Ndiye iyi ndi gawo wanu limene tikufuna tingoliona kuti apeza nkhani yakupemphera kuti pemphero ndi chiyani. Sabata inayo tidzapitirizanso kuona gawo lina pa nkhani yomweyi koma pemphero ndi kuyankhula ndi Mulungu kapena ku kufotokozera nkhawa zathu kwa Mulungu, ndipo Baibulo, Baibulo ndi chinthu chofunikira kwambiri pa mapemphero athu. Tiyeni tizikhala anthu owerenga mawu a Mulungu tsiku ndi tsiku kuti tidziwe kupemphera moyenerera. Tisakhulupirire mtima wathu. Mtima wathu ndi wodzazidwa ndi uchimo, ndipo chinthu chokhacho chimene chingatitetezere ku mtima wathu wodzazidwa ndi uchimowo ndi kukhazikika m'mawu ake a Mulungu kuti ife tikapemphere moyenerera tiyeni tipemphere mulungu wathu wakumwamba tikuyamikani kuti mwalola tiphunzire nkhani ya pemphero ndipo palibe mmodzi wa ife amene angathe kudzichemerera kuti amadziwa kupempheradi moyenerera tonsefe tikusowekera titakhala pa sukulu imeneyi ya pemphero imene sidzatha mpakana imfa. Koma Yehova, tipempha, tipatseni mtima wodzichepetsa ife tonse, kuti m'pemphero lathu tikaone kufunikira kwanu kapena kusowekera kwanu m'moyo mwathu. Ndipo lolani Yehova kuti tikatengenso mawu anu Baibulo kukhala chakudya chathu cha tsiku ndi tsiku kuti tikadziwe kupemphera kwa inu moyenerera nthawi zonse khalani nafe komanso mutidalitse tonse chifukwa cha dzina la mbuye wathu yesu khristu tapemphera amen.